Tar éis dó bheith ar an stiúir do bhua Naomh Tomás, ghlac Kenneth Burke ceannas ar mhionúirí na Gaillimhe ina gcéad chluiche den séasúr in aghaidh Chill Chainnigh. Ina gcoinne bhí ball Ghaeil Uí Lochlainn Niall Bergin, a chaill amach i gcoinne Naomh Tomás sa chluiche ceannais iontach sin. Cé acu den dá bhainisteoir seo le seantaithí a thabharfadh an lá leo sa chéad bhabhta de Chraobh Iomána Mhionúir na hÉireann Electric Ireland. Mac Dara Mac Donncha atá i mbun tráchtaireachta. Tá beirt díobh seo a d'imir le Cill Chainnigh anuraidh nuair a shroich siad cluiche leathcheannais na hÉireann, David Barcoe sa líne leathchúil agus an captaen Bill McDermott sa líne lántosach. Tháinig seisean isteach i gcluiche ceannais na gcoláistí do Choláiste Chiaráin cúpla seachtain ó shin nuair a bhuaigh siad Craobh na hÉireann arís eile. Chaill Gaillimh cluiche ceannais na hÉireann anuraidh, tá triúr ann arís i mbliana. an Captaen Cathal Maloney sa líne lánchúil, Eoghan Mulleady lár na páirce agus an leaththosach láir Brian Callanan. Tá sé faighte ag an gcúl báire. Tráthnóna álainn i gContae Chill Chainnigh, slua deas bailithe. An ceann sin tite síos. Tá an seilbh faighte ansin anois ag Stephen Keane. Tá sí buaite ard ag Stephen, tá sí buaite go deas aige, buaite thar an trasnán. Fear óg Chill Chon Iarainn. seilbh arís anois agus lántosach na Gaillimhe ag iarraidh seilbh a fháil ansin. Tá sí ciceáilte chun cinn ach tá an chosaint, cosaint déanta go maith ag Cill Chainnigh, scuabtha amach acu anois, cúpla pas néata ansin agus Anthony Clifford á bhualadh isteach ansin sa spás. Anois ag iarraidh seo thall Jake Mullen as Cumann na Seamrógach. Jake ag breathnú, Jake á bualadh, Jake go hálainn. Tá Cill Chainnigh socraithe síos go maith. le Niall Bergin ansin agus an poc amach ansin ag Pádraig Joyce as Cumann Shéamus Stiofáin. Gaillimh ag iarraidh a thabhairt amach anois, tá deacrachtaí acu faoi láthair, tá an seilbh caillte arís acu, bhfuil Cill Chainnigh níos láidre. Seo do Jake Mullen arís, seilbh ag Jake, casann sé bealach amháin, casann sé bealach eile agus ar deireadh cuireann sé thar an trasnán í. Farasbarr ceithre chúilín anois ag Cill Chainnigh. Rith an ráis faoi láthair le Cill Chainnigh anseo. Ní raibh an poc amach sin rómhaith. Tá sí go dtí Ciarán Leen. Ciarán Leen as Creachmhaoil ag breathnú. Ciarán Leen ag glacadh go fonnmhar leis an mbronntanas sin. Kenneth Burke ag faire anseo. Tá an tseilbh anseo anois arís ag Cill Chainnigh. An pas curtha amach sé Bill McDermott anseo. Bill mór, tá sé láidir. Tá an tseilbh fós aige agus chomh maith le bheith mór is láidir, tá sé sciliúil chomh maith. Ard-iarracht ón gcaptaen. Cúig chúilín idir na foirne anois. Tá Gaillimh cúramach anseo nach dtéann Cill Chainnigh as radharc, ó botún déanta ag an gcosantóir. Tá contúirt anseo, tá sí faighte ag McDermott! Tá cúl scóráilte ag Ben McDermott! Bhí sé i bhfad amach, chuaigh sé faoi dhéin an chúil. B'fhéidir go mbeadh an cúl báire ag rá gur cheart dó í a stopadh. Bhí an botún déanta i dtosach ag an leathchúlaí láir agus ansin McDermott, bhuail sé íseal í agus isteach sa gcúl. Tá a haon a dó dhéag, náid a cúig, bhuel sin ocht gcúilín d'fharasbarr is Cill Chainnigh fós in uachtar mórán chuile áit anseo anois faoi láthair. Deacrachtaí ag na Gaillimhigh óga. An pas buailte isteach anois. Seo é Jake Mullen, Jake Mullen ag smaoineamh ar chúl agus nuair a bhíonn leaids as Cill Chainnigh ag smaoineamh ar chúil, níos minice ná a chéile, tagann na cúil. Tá cosantóirí na Gaillimhe oscailte go hiomlán ansin. Cill Chainnigh ag teacht arís anois. Tá sé sin isteach sa gcoirnéal smachtaithe go hálainn ansin ag Conor Houlihan. Conor Houlihan an lántosach, breathnaíonn sé sin chomh héasca nuair tá imreoir chomh maith sin á dhéanamh. Michael Connolly sin agus Pádraig Welch. Gaolta lena chéile anois ar ndóigh. Fear amháin as Gaillimh, fear amháin as Cill Chainnigh. Seilbh anseo anois ag Jake Dollard, an leathchúlaí láir. Bhuel, d'oscail sé a raibh ann agus scór iontach ag Jake Dollard. Isteach sa gcoirnéal ansin.

Gaillimh ag iarraidh teacht arís anois agus taispeántas díomách uathu anseo inniu. Ar ndóigh, tá neart ama fágtha acu, beidh siad ag imirt in aghaidh na bhfoireann eile chomh maith. Lántosach ag iarraidh seilbh a fháil anseo anois, Cillian Roche. Tá sí fós ag Roche, an-ruathar ag Roche agus tá duine eile buailte aige fós ag Roche agus í buailte íseal! Fúithi isteach sa gcúl! Ní raibh an cúl báire ag súil leis an iarracht sin, cheapfainn. Níl ann ach cuma beagainín níos fearr a chur ar chlár na scór, sin an méid, ach chaithfeá a rá go ndearna Roche go maith ansin. Lean sé air agus ansin isteach. Cill Chainnigh ag teacht arís agus anois tá na fir ionaid curtha isteach acu mar go bhfuil an jab déanta, an jab déanta go slachtmhar agus tá siad ag teacht arís. An bhfuil siad ar thóir chúil eile. An pas trasna anseo, an fear atá ag fanacht McDermott agus tá an dara cúl aigesan. Ró-éasca ar bhealach do Chill Chainnigh anseo an taispeántas uathu siúd. Tá siad seans mar rogha na n-údar do Chraobh na hÉireann sa ngrád seo. Agus an fheadóg dheireanach séidte anseo, bua thar a bheith slachtmhar ag Cill Chainnigh.